mawa 31 meyi aphunzitsi a ku Mangochi ayitanidwa ku chikoko bay oyamba kupita adzakhala aphunzitsi ochokera ku mazoni a chilipa chimwala boma majiga khungwa namisi koche sangadzi mkope komanso st augustine 1 mu mitingi imeneyi mudzakhalanso ma headmaster ochokera ku masekondari ngati chiona mpondasi sangadzi chidzanja chilipa kapire thumu katema chimvuu thema chimwala changali nasenga mangochi st monica anthu amenewa ayitanidwa kuti akaphunzire njira zobera chisankho inu mukudziwa kuti kalekale john chilembwe amafuna kuthetsa thangata system amene anaulula ndi kumpereka kwa azungu ndi amalawi anzake leronso tikuvutika kugwira thangata system aphunzitsi ndi mafumu adyera akufuna kutipereka manja mwa ng'ona anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa lakatangale next week chakwera akumananso ndi aphunzitsi ochokera ku mazoni a chimbende chiponde lulanga malombe masongola mbombwe mankipe mkumba mpiripiri st joseph na ngalamu primary pa meeting yomweyi kukakhalanso ma headmaster ochokera ku ma secondary school lisumbwi makanjira masuku st michaels chowe st martin lipinda mandimba mdf marine cape maclear nankhwali namwera majuni malombe nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni akuluakulu president kupita ku mangochi ndikukakhala 2 weeks malo mokumana ndi makampani opanga shuga wayitana aphunzitsi oyang'anira chisankho pa polling center chifukwa aphunzitsi amenewa adzakhala ma presiding officers amalawi ali ndi mafunso poyamba anakumana ndi maziphunzitsi a ku dedza maziphunzitsi a ku nkhotakota salima lilongwe lero akumana ndi aphunzitsi a ku mangochi 2020 anatenga dziko mwa corruption wayendetsa mwa corruption amalawi ataya chikhulupiriro chimene akufuna pa 16 september ndi kutenganso boma limeneli mwa corruption malangizo apadera kupita kwa chakwera ndalama zimene akuononga kugawira mafumu aphunzitsi a ku Mangochi ukanasunga kuti ikhale pension amalawi sakukufuna usakakamire ndiwe chiphinjo ku banja chifukwa anthu akulephera kudya ndiwe chiphinjo ku midzi chifukwa feteleza akusowa ndiye kuti thumba la feteleza lija 4000 nkanthu pamenepo pali bwino twani pali bwino wani salary ya mphunzitsi per month 200,000 budget imene akuwononga pa khomo mwezi umodzi 1 million mapeto ake akulandidwa katundu ndi akatapira ena akungotenga chingwe ndi kudzikhweza ndiye tikudabwa mavuto onse amene akukumana ndi aphunzitsi 5 years akapita ku msewu kudandaula akukhapidwa lero akutumidwa kuti abe chisankho malangizo apadera kupita kwa aphunzitsi mcp siipanganika anapanga mgwirizano ndi chilima 2020 zinathera ku Chikangawa tinali ndi ben longwe amakhala ku south africa kudzudzula boma atabwera ku malawi anasintha mawanga ndi kuyamba kunyoza opposition zonse zija zimachitika chifukwa malawi congress party inamulonjeza mamiliyoni chimwendo banda anamuuza kuti iwe ben longwe ukasiya kudzudzula boma tikupatsa 50 miliyoni atafika ku malawi mcp inamubukira lumu ku capital hotel a Bakili muluzi tv tionana 2025 pa 16 september 2025 mwayiona imeneyo nonse a mapropaganda ka Limpopo fm ka friends of whoever tikukumana 2025 pa 16 september tione kuna kuti kodi mupanga ponka kuti ndi kuti achimwendo banda anatulutsa 2 miliyoni imeneyi kumpatsa ben longwe ndikumuwuza kuti achimwene mulimbikire kutukwana profesa Mutharika ndi opposition patsogolo pake ubale umenewu unasokonekera just from nowhere anayamba kudwala kutupa mwendo ndi kumwalira pamene amabwera kuchokera ku south africa anamulonjeza 50 million koma anapatsidwa 2 million ndi kumutaya akuluakulu mmene anaphera chilima Sidik Mia ndi mmenenso achitira ndi ben longwe malangizo apadera kwa aphunzitsi amene mwatengeka ndi ndalama za kongeresi musamale kwambiri

lero angamatiuza lero pa radio kuti voterani kokoliko voterani tambala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo tinanena kuti tidzayamba ma mega farm lero ndikunena panopa tili ndi ma mega farmers alimi ang'onoang'ono oposa 800 mamega farmers ali mang'onoang'ono sikuti sikuti akati mega farm zonse zimakhala zofana iya pamakhala zina zazing'ono pamakhala zina zazikulu nanga pali chachilendo pamenepo ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku Dr Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa Assemblies, ndiye tidadzachoka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga tchalichilo umathamangitsa matope ni mahwilubala